obodo anyị bụ Naijiria ilọtụ ndị ntorobịa gara njegharị iwe nke udo maka ogbugbu e gburu ndị ntorobịa n'afọ abụọ gara aga maka EndSARS ka o rukwara n'afọ a ndị ntorobịa eme njegharị udo ndị uwe ojii atụpụrụ ha tear gas Olee otu o si bụrụ ndị ndu anyị na ndị uwe ojii kwesịrị ịna-elekọta anyị bụzi ndị na-egbu anyị? A na-ekwu ya ọ dị ka a na-awụ mmiri na okwute mana a sịkwa na anyị nọ n'ọchịchị onye kwuo ibe ya kwuo ọ dị mwute ebe o buru ibu o na otu ọ ga-esi bụrụ ndị na-elekọta anyị bụzi ndị na-egbu anyị amaghị m ihe ọzọ m ga-ekwu ka anyị gaa nụ n'ihu abụ m nwaada Nnenna ihe unu na-ekiri bụ afọ Igbo Amaka TV onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari enyela ihe nrite mba ụwa nye otu nwaada onye aha ya bụ Josephine Agụ maka ihe ọma o mere iweghachita puku iri na abụọ na narị abụọ ọ hụrụ ebe a na-eje mposi na ọdụ ụgbọelu nke Murtala Mohammed nke nọ na obodo Lagos. Ụlọikpe Kwara nke nọ n'Ilorin atụọla nwa akwụkwọ nke Kwara State Polytechnic onye aha ya bụ Bashir Shei mkpọrọ ọnwa isii maka izu ohi ịntanetị. Nwa akwụkwọ a zuru ohi ịntanetị nke ruru puku itoolu, narị asatọ na iri itoolu na otu. a tụrụ nwa akwụkwọ mkpọrọ ọnwa isii ndị uwe ojii steeti Ondo anwụchiela otu nwoke otu nwoke dị afọ iri anọ na abụọ onye aha ya bụ Kenechukwu Ọnụka maka igbu ọchụ nwunye ya onye aha ya bụ Nnenna nwoke a gburu nwunye ya maka enweghị nkọwa nde naira iri isi ihe dị n'okwu a bụ n'ihi na nwunye ya kọwara ya otu o si nweta ego a na ihe e ji ego ahụ eme n'ihi na ọ nụrụ ya n'ọnụ onye ọzọ mere o ji gbuo nwunye ya esemokwu na-ekpo ọkụ dapụtara n'etiti ha nwoke ewere ihe dị arụ tụọ nwunye ya nwunye ya nọrọ ebe ahụ jụọ oyi a ka nọ n'elu ya n'Ogun steeti ka otu nwoke onye aha ya bụ Oluranti Badejo gburu nwunye ya bụ Folasade Badejo maka esemokwu ụgwọ akwụkwọ ụmụ ha atọ esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ dapụtakwa n'etiti nwunye ha nwoke a tụtụrụ isi nwunye ya bie n'ahụ ụlọ nwaanyị a nọrọ ebe a jụọ oyi ọkwanụ sọ nke ahụ otu nwoke onye ọchụnta ego na-ere ụgbọala na Lagos e ji IVD mara onye aha ya bụ Kelechi Ogbonna egbuola nwunye ya bụ Bimbo esemokwu dị ọkụ dapụtakwara n'etiti ha nwaanyị a nọrọ ebe a jụọ oyi ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii anwụchiela nwoke a maka igbu ọchụ nwunye ya naanị n'ime izu ụka naanị agụtala ihe karịrị igbu ọchụ ruru anọ ndị di gburu nwunye ha nke ka nke bụ na a na-ekwu ihe a ya adịrị ka enwe ihe a na-ekwu ọ bụrụ na nwoke adịbe nkwado ịlụ nwaanyị kee ihe ọ ga-eji alụ nwaanyị a sịkwa na nwaanyị adịbe njikere ịlụ di o kwesịrị ịba na alụmalụ di na nwunye maka aghọtaghị m otu di ga-esi kaa obi gbuo nwunye ya ma o welie aka elu tụọ nwunye ya ihe n'ihi esemokwu dapụtara n'etiti ha ọ bụ akụkọ jọgburu onwe ya ọ dịtụghị mma ịnụ na ntị chaa chaa biko achọrọ m ịma ihe unu chere na ihe metụtara igbu ọchụ alụmalụ di na nwunye maka na akụkọ a chi na-abọ ya ọ dịka ọ na-arị ibe ya elu ihe ọ bụla unu chere biko unu deba ya na ngalaba nkọwa okwu anyị ga-ewere ya otu a na-eru n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ ndị mere eme na-eru na mgbe ahụ unu nọrọ nke ọma unu echefula nke a bụ nwaada nnenna udo dịrị unu